20, 20. Ceist 6, Seo an cheist iomlán, An rud a dhéanaimid ná brisimid síos é, tógaimid páirt ar pháirt é, raghaidh mé cuíosach tapaidh más féidir liom, em, agus cuir sna comments nó seol teachtaireacht chugam má tá ceist agat. Don chuid is mó is meascán é peitreal de hidreacarbón a aimsítear nuair a dhéantar driogadh codánach ar amhola agus bíonn tóir mhór air mar bhreosla le haghaidh carranna. D'fhonn cnagadh san inneall a sheachaint, Ní mór don pheitreal uimhir ochtáin oiriúnach a bheith aige. Blah blah blah. An chéad páirt den cheist, iarrtar ort an, na téarmaí le línte fútha a mhíniú. So, cnagadh san inneall, an rud atá i gceist ansan ná go bhfuil an peitreal ag uathadhaint. ADH. san inneall, as in tá sé ag pléascadh nó ag dó róluath, agus uimhir ochtáin, sin tomhas ar an chlaonadh nó tomhas ar an cumas atá ag breosla uathadhaint a dhéanamh nó uathadhaint a sheachaint. Tá cúpla slí difriúil go bhféadfá, b'fhéidir, an sainmhíniú sin a thabhairt, mholfainn duit, b'fhéidir, féachaint ar scéim marcála, ach sin an míniú a úsáidimse de ghnáth. Sa chéad pháirt eile den cheist, iarr, tugtar an trí chothromóid seo agus iarrtar orainn Ainmnigh an cineál imoibrithe scagtha ola atá i ngach ceann de na trí chothromóidí thuas. So, an chéad cheann, táimid ag tógaint slabhra breá mór fada agus tá sé á bhriseadh síos i, má chíonn tú, slabhraí níos giorra. Agus sa chás san, sin craiceáil chatalaíoch an téarma a úsáidimse, catalaíoch, uaireanta tchífidh tú cnagadh catalaíoch in úsáid ach ní maith liom an téarma sin mar, Tá sé cosúil leis an bhfocal a úsáidimid i gcomhair cnagadh san inneall, dá bhrí sin úsáidimse an focal craiceáil. Sa dara cothromóid, an rud atá ag tarlú ná go bhfuilimid ag tógaint slabhra mór fada agus tá hidrigin á bhaint Cad a chiallaíonn sé sin? Cad atá ag tarlú, dá bhrí sin, istigh sa chothromóid? Bhuel, má chíonn tú, tá, C, 6, H, 5, agus ansan CH 6. CH 3. An rud atá ag tarlú anseo ná go bhfuil fáinne á dhéanamh againn so, slabhra mór fada díreach ag athrú go dtí fáinne agus tá hidrigin á scaoileadh agus an ainm a thugaimid ar an imoibriú sin ná díhidrea cioglúcháin. Tá tú ag baint hidrigin, so díhidrea, agus ag déanamh ciogail nó fáinne as an méid atá fágtha. Agus sa tríú ceann, má fhéachann tú ar seo, tá tú ag tógaint slabhra mór fada díreach,

slabhra CH 2 carbón ansan le dhá grúpa meitil agus ansan a thuilleadh carbón sa slabhra so táimid ag tógaint slabhra mór díreach agus ag cur brainsí air so isiméiriúchán an ainm a thugaimid air sin. Páirt 2 den cheist seo, déaduchtaigh an fhoirmle le haghaidh hidreacarbón X so is ailgéabar atá anseo really tá C 14 H 30 á bhriseadh síos i

H. Ceathair agus H. Ceathair déag, so sin ocht déag ó tríocha, sin H. dó dhéag fágtha. So ón cheathair déag carbón agus tríocha hidrigin tá sé carbón agus dó dhéag hidrigin fágtha. Ach má fhéachann tú ar an chothromóid, is dó X atá á dhéanamh. Táimid ag déanamh dhá mhóilín anseo. So roinn é sin ar dó agus faigheann tú H. C. trí H. 6. Dhá cheann. Agus tá siad mar an gcéanna mar deirtear linn go bhfuil dhá mhóilín den chomhdhúil chéanna á dhéanamh agat. Now, sin déaduchtaigh an bhfoirmle. An rud a tharlaíonn uaireanta ná go n-iarrtar ort é a ainmniú. So, like, is féidir linn stopadh ansan ach má thugann tú faoi ndeara sa chás seo C3 H6 1 2 3 Bhuel, níl go leor hidrigin chun alcán a dhéanamh, so actually is alcéin a bheadh ann agus is met et própén a bheadh á dhéanamh againn. Agus ansan, Páirt 3, Tabhair ainm córasach Iupac don táirge sa tríú cothromóid. Ahm, tá sé níos fusa é seo a tharraingt. Seans go n-aithníonn tú é cheana féin, áfach. CH3.

Cad tá greamaithe ar an alcán sin? Tá trí ghrúpa meitil agus cá bhfuil siad ceangailte. Bhuel, cuirfimid uimhreacha ar an slabhra. Haon, dó, trí, ceathair, cúig an treo san. Haon, dó, trí, ceathair, cúig ag dul ó deas go clé. Agus na huimhreacha is lú, so trí,

Úsáidtear meiteanól chomh maith, sin ceart go leor, úsáidtear cúpla alcól éagsúil, agus an ceann eile a mholfainn duit foghlaim, so, mura bhfoghlaimíonn tú ach dhá cheann, alcól, so, aon alcól, agus MTBE. Ní gá duit ach iad a lua, ní gá míniú cén fáth a gcuirtear ocsaigionáití le peitreal? Bhuel, an rud a tharlaíonn ná, má chuireann tú ocsaigionáit le peitreal, tá tú ag tabhairt breis ocsaigin don pheitreal, rud a chiallaíonn go ndónn, essentially, an breosla níos fearr agus faigheann tú níos lú hidreacarbón neamhdhóite ag teacht amach.

agus bain úsáid as na sonraí a chuirtear ar fáil chun teas dócháin própáin a ríomh. Só, cad í an cheist atáimid ag lorg? Scríobh cothromóid chothromaithe do dhóchán própáin. Met et prop. Sin C3. Cé méid, só, d'fhéadfá é a tharraingt munar cuimhin leat an foirmle ghinearálta atá ag na alcáin, ach An foirmle ghinearálta atá acu ná C 3 C N H 2 N móide dó so C 3 H a dó fá thrí sé, sé móide dó is ocht. So C 3 H 8 arís mholfainn just é a tharraingt. Ag dó in ocsaigin, cad a déantar aon uair go dóitear hidreacarbón, déantar dé-ocsaíd carbóin agus uisce. Cothromaigh an chothromóid seo. Bhuel, tá trí charbón ar chlé, beidh trí charbón uainn ar dheis. Tá ocht hidrigin ar chlé, beidh ceithre uisce á dhéanamh. Agus ó thaobh na ocsaigin, trí fá dó sin sé, sé móide ceathair sin deich, so beidh cúig ocsaigin ag teastáil.

Sin Delta H, lúide 285.8. Sin an trí cothromóid chothromaithe atá againn. Própán ar dheis, própán ar dheis, beidh orainn é sin a iompú timpeall. Déocsaíd charbóin ar dheis, déocsaíd charbóin ar dheis, ach tá trí cinn uainn, so caithfidh mé cothromóid uimhir a dó a mhéadú fá thrí. Agus uisce ar dheis, uisce ar dheis, ach tá ceithre cinn uainn so beidh orainn cothromóid uimhir a trí a mhéadú fá ceathair. So má dhéanaim amach an mata,